e araji teliya walasi ni anw ye pankurun kɔnɔ sa avion yɛrɛ kɔnɔ sa ɛɛ a y'i sigi a kɛrɛfɛ koyi boisson ko kelen b'a ɲɛ ɔ sɛfu ye dun a ko ne yɛrɛ fana bɛ kelen kɔ ɛɛ kumakan nin ɛɛ e don wa mɛ e bɛ ne nɔfɛ tuguni hali bi ɛ mɛ nin fana mun ye nunkɔrɔsi ye a bɛ kɛ cogo di komi n ɲɛda kɛlen bɛ siranɲɛfɛn ye lala n'an sera yɛrɛ bɛ boliboli la ne ye maaw kana boli n ɲɛ ɛndi yen n ye nunkɔrɔsi k'a la n ye fɛn wɛrɛ labɛn o hali n'o y'a sɔrɔ ne ɲɛ bɛ maaw siran n'i ye dasi min kɛ n na ɔ a fɔ n bɛ dɔn bilen nin na a ko nin bɛɛ to yen nin si kun tɛ sa nin si kun tɛ a ko n y'a faamuya ne kun t'a la

ee ne ka nunkɔrɔsi bi ne ɛ k'a k'a la kɛ ɛ a don a la ɛ a banna ɛ ka nunkɔrɔsi k'a mɔmuso la n'o ye nin ye o la kule sa dɛ o kɛ ko lɛba ni ko nunkɔrɔsi ni muso in kɛ cogo dɔ la jama jama yɛlɛla koyi ɛɛ kana kulo dɛ ne ba ɛɛ a bɛ maa jɛ aa nin ye rohiti ka baara ye a bɛ kɛ di ɲɛnama na k'o tɛ ayiwa anw sera faso la n'o ye barati ye n'o ye ɛndi ye soniya ani araji bɔra a ko ko ne fɛ ka fɛn dɔ f'i ye k'ayi ko kana foyi fɔ ne b'i ka ne y'i ka jaabi bɛɛ sɔrɔ ne ye ko in bɛɛ lajɛlen faamuya ne b'i to yen ka taa ne bɛna hôtel dɔ ta n bɛ si yan sini dɔrɔn n bɛ segin ne bɛ taa nka i kɔni n tɛgɛ minɛ an ka kɛ teri ye sa i ma sɔn tɛgɛ minɛ ne ma n tɛgɛ minɛ an ka kɛ teri ye a diyara n ye aa anw ye takisi wele an bɛ taa a bɛ kɛ di ko soniya e tun ye foto minnu di ne ma ne yɛrɛ tɛ foto in taara yira n faw la ni fɛnw na nafa t'a la bilen a bɛ se ka k'i bolo souvenir ba ye a mara i yɛrɛ ye a na to k'i dɛmɛ i ka miiriw n'i ka fɛnw na rohiti ko la ne bɛ taa Taxi! alhaji ye takisi wele dɔrɔn dɔ y'a bon ni kisɛ ye ɛ ko takisi jɔ takisi jɔ takisi jɔ ɛɛ su de don ɛ a kɛra su de ɲɛna ko nin ye ɛɛ araji de ye koyi ko in kɔni ko dɔ dogolen ɛɛ a banna o. a banna ɛ araji e ta tɔ tɛ bilen koyi ɛ ko polisiw don jama a y'a kɛ dɔɔni dɔɔni polisiw don aa nin ye ɲuguɲuguba wulilen ye ɛ ko kadam ɛ ko kadam ɛ k'a kɛra baara ye ko araji yera araji yera a su wa su jumɛn a ɲɛnama jɔlen wa n'a bɛ ɲɔgɔn bolo koyi a ni soniya bɛ ɲɔgɔn bolo k'o bɛ se ka kɛ cogo di ne y'a dɔn i b'o de fɔ ne minnen tɛ wa n sulen tɛ n y'a ye de wa ne tɛ sa n yɛrɛ ɲinɛ ma koyi ne y'a ni soniya de ye ɲɔgɔn fɛ aéroport la yan'a ka n se kunko ma n b'a ko ban

o jɔ bɛ yɔrɔ min na dɛ i ma i ma ee aa a banna polisikɛ ninnu nana kabini yɛrɛ kɛrɛfɛ pceo ee wa ko fɔra aa soniya lasika babala nana dɛ ɛ ko mɔgɔ tɛ yan k'i ma ye a k'o de fɔra ne ye a ni ni ni adirɛsi dira dɛ peso ɛɛ ko nkalon tɛ joli filɛ kadam tiɲɛ don dɛ min fɔra yɔrɔ ka ɲi o man jan yan na o man jan o man jan ko nin bɛ se ka kɛ cogo di araji

ne ta ninnu ye jɔni ye minnu b'a ɲini ka ne faga nin ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na faso la u tɛ n dɔn u ma deli ka n ye k'a ɲɛ tɛ ka n bon ne ani ko ka n ɲɛɲini u tɛ n dɔn ne t'u dɔn a ko o yɔrɔ de ye k'e dabali ban min bɛ ka ne dabali ban i b'o dɔn wa ne ye yan fɔ n baba de ye o

k'e sigi an seli an gansan don a dun kɔni bɛ ka ne kɛ wurudi de ye dɛ an min bɛ fɛ a kɛra mariage ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ne mago bɛ papiye de la ne bɛ fɛ ka ko dɔ de kɛ yɔrɔ kelen pe e ka na hɛrɛmakɔnɔ kati i bɛ sibɛri sono ye n'i y'o ye ka ban a i bɛ fɛn min nɔfɛ k'o banna directeur folikan laban min b'i bolo i bɛ se k'o di ok papa n bɛ aw yɛrɛ fo n bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo i ni ce ayiwa merci beaucoup an nisɔndiyara faamuyali sɔrɔla la an wasara an nisɔndiyara an ye somɔgɔ caman caman sɔrɔ ne tɔgɔ ayisata siribe ne ye sibɛri sono baarakɛla dɔ ye ne bɛ foli belebeleba las'aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu y'a yɛrɛ déplacer ka se yan an bɛ foli k'aw ye ala k'an to ni ɲɔgɔn ye an ye faamuyali caman sɔrɔ an nalen sibɛri sono na an ye faamuyaliw sɔrɔ an ni baarakɛlaw ye ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ bɛ ka ɔrdinatɛri yɛrɛ kalan an y'olu caman ye ayiwa min yɛrɛ bilalen bɛ a ko yɛrɛ caman na walasa k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ka sɛbɛnfurako ni fɛnw an n'ale yɛrɛ kumana n'o ye jara ye a y'a bɛɛ lajɛlen walaka walaka dan tɛ min na ɔ mɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ɔrdinatɛri dɔ b'i sigi f'i ka kalan fo k'a sɔrɔ ekɔlimɛtiri de b'i la dɛ o kama an sera monsieur la kumaba ma ɔ monsieur belebeleba ayiwa ne ko ɛɛ sibɛri yɛrɛ ni ɔrdinatɛri bɛ kalan cogo di a ko bɛ cogo di e dɔ fɔ an ye kamalen tɔgɔ ni jamu kɔfɛ. ne tɔgɔ ye alexi jara ye n bɛ yan ne ye sibɛri sono cɛden dɔ ye n ka baara bɛnnen bɛ cours dili ma informatique word excel powerpoint internet a n'a ɲɔgɔnna caman ne ka baara bɛnnen bɛ o dili ma sibɛri sono kɔnɔna na. ee maa o maa o de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka informatique kalan i bɛ fɛ ka informatique dɔn n'i sera cyber sono na i ser'i seyɔrɔ la. Ah, ayiwa hali bi an wasalen don ka sababuya kɛ an bɛ cyber sono de la u ka baara ka ca u bɛ baara caman kɛ ayiwa bɔn yan ye eh, u ka transfert yɔrɔ ye ni o bɛ silimanw ni fɛn caman kɛ mɔgɔw kun i mago bɛ siliman kalite o kalite la n'i ser'u ma a ka ca la kuma tɛ ni ɛndukɛ ka silimanw ye n'o ka d'i ye kana fila kɛ dɛ e ka na cyber la bani i bɛ bawubali sɔrɔ yan i bɛ ayiwa ne hakili la i bɛ sɔn ka hali poro yɛrɛ sɔrɔ yan n yɛrɛ ɲɛ bɛ bela bela la ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yan mɛ o ko o ɲɛmɔgɔya bɛ maa min bolo an b'a fo dan tɛ foli min na ani hakilina ɲuman min b'a la ani cɛsiri min b'a la an'u bɛ baara kɛ cogo min na an mago bɛ dakurunɲɛ damadɔ la a ka se k'o fana fɔ an ye ne ba ayiwa kuma b'i bolo tɔgɔ ani jamu ani hakilina ɲuman an ni sɔgɔma tonton papa i sera an fɛ yan cyber sono la a diyara n ye a bonyana an ma ne tɔgɔ Antoinette Tarawele ne ye cyber baarakɛla ye ne bɛ filimu envoyer clé kan ɛndu filimi bamanankan n b'o envoyer an bɛ cɛtiriw envoyer cɛtiri maliyɛnw cɛtiri gineyɛnw ani cɛtiri nizɛriyɛnw i b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ jaw la cogo min caman yɛrɛ bɛ na ko tonton papa ko ka taradili le ka di olu ye donc an b'o camanba de envoyer yan nɔ i sera an fɛ a diyara an ye an bɛ son fana kɛ clé kan yen ayiwa o kama eh, ne ba n bɛna min f'i ye ne yɛrɛ ye siliman minnu dilan ala n'a ka ca n bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka n'o bɛɛ bila i fɛ yan maa maa de bɛ k'i mago bɛ papa ka siliman bɛɛ la kabini a y'a daminɛ fo ka taa se bi ma e ka se cyber sono na n'i sera yen n'i ni ɛndumuso salama ye ɲɔgɔn ye a ka ca e ni papa ka silimanw bɛ ɲɔgɔn ye ayiwa hali bi an bɛ sibɛri sono na eh, i m'a ye fo n ye tɔgɔ kura dɔ fara n tɔgɔ kan n'i ko ɛndu papa i b'a fɔ ko sibɛri sono ayiwa o ɲɛ ka sibɛri sono n y'o fara ɛndukɛ kan parce que n nisɔndiyara n wasara ayiwa donc e ka baara yɛrɛ bɛnnen don fɛn min ma sabu la ne kɔni ɲɛ b'a la n ɲɛ bɛ dulokiw la desɛnw b'u la bawubali yɛrɛ bɛ dɔ la wa ɲɛ b'i yɛrɛ la vraiment n dabali banna ne ko nin ye jumɛn ye k'o fara porte-clé ninnu kan donc a yɛrɛ de bɛ dessin ninnu bɛɛ lajɛlen k'u la wa donc a bɛ kɛ cogo di nin fɛn in yɛrɛ tɔgɔ ye min ye n b'a fɛ i k'o bɛɛ lajɛlen walawala an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa o tɛ baasi ye papa kamara yan ye sibɛrisi espace sono ye i bisimila sibɛri sono kɔnɔna na ne tɔgɔ yusufu dumiya ne ye sibɛri sono cakɛla ye eh, donc ne ka baara o bɛnlen de don sérigraphie ma i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na i ɲɛ bɛ t-shirtiw la cogoya min na o ye ne ka baara ye ka t-shirt ta ka mɔgɔ foto dilan k'o kɛ t-shirt kan k'i tɔgɔ sɛbɛn a kɔ kan i n'a fɔ a sɛbɛnlen don cogo min na papa kamara wa o t'a bannen ye an bɛ porte-cléw fɛnɛ dilan i ja bɛ k'a kan papa kamara i n'a fɔ i bɔra k'a ye cogoya min na i n'a fɔ i yɛrɛ ta b'i bolo cogoya min na a ma ban fɛnɛ bɔliniw olu bɛɛ b'a la hein donc i m'a ye ahan wa nin nin ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye koyi n'i ko ka na ni jikalama ye sisan an ka jikalama kɛ nin na dɔrɔn foto bɛ na a o y'a subaama yɔrɔ ye ni jikalama kɛra nin na sisan dɔrɔn foto bɛ na papa voilà o bɛ sɔrɔ sibɛri espace sono la anw ka ca bɛnlen de don o ma ka tilen bɛrɛ bɛrɛ nimisi wasa ani karama kɔnɔna na tugun amiina ayiwa ne faw ne baw ne ko an bɛ mun kɔnɔ n'an t'an sen fa joona ka na sibɛri sono n'i sera sibɛri sono na i b'i sago sɔrɔ i b'a fɛ k'i ka foto kɛ i ka bɔlini kan

ne bɛ ɲɛ y'a ye ne tɛ ɲɛ fiye dɔ ye ɲɛ ye ɲɛ de la bɔ yen i ma fɔ ye i ma fɔ ye ne y'a sɔrɔ a tun bɛ balo la sisan b'a sɔrɔ an si ma se fila a ye ne ye a ye ne ye sisan b'a sɔrɔ a bɛɛ ye kungo sɔrɔ kana ne filɛ dɛ taa i ka taa n denmuso ɲini ka na n'a ye jɔ jɔ jɔ jɔ

aw ko ne y'a dɔn aw ye polisi aw ta ye jumɛn ye a y'a ɲɛfɔ a y'a ɲɛfɔ aw ɲɛ b'a la kɔni aw maa caman bɛna n'a ka kow ye yan dɔw an b'a ɲɛnabɔ ɛ ɲɛgɛnkɔnɔmɔgɔ aw ye sɛbɛn anw dabali banna dɛ awɔ ko n tulo b'a la a y'a jɔ ni n bɔra ɲɛgɛn ɲɛgɛn aa nin ye ɲɛgɛn ji mankan ye nin y'a nin na k'a tigi bɔtɔ ye sa. an ma bɔ hali bi anw ta ye lajɛ sa ɲa ma yɛrɛ de dɔ bɛ ka n bɔ ni kisɛ ye ko ne tɛ ka min faamu e ka ko la ne yɛrɛ de hakili sigilenba tɛ n bɛ kan k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ i b'a dɔn ne bɛ gɛrɛ gɛrɛ la kabini aéroport la ne jiginna dɔrɔn

ee ne den filɛ n tɛ ka avion ye yan nin ka di e ye dɛ nin avion nin a ye ma fɔ ko awɔ ɛ i ma ye i kɔrɔkɛ tun bɛ nin san ka d'i ma ɲɛ t'a ɲɔgɔn na vieux kun vieux kun vieux kun ɛ nin ka ɲi dɛ awɔ ee a bɛ kɛ cogo di ee a bɛ di mago tɛ nin si la tun.